Oh God, an féidir liom iad a lua. Is cuimhin liom bheith i rang Páid bliain amháin agus tháinig sé fear Ciarraíoch ab ea é, so gan leath na gutaine ar Pháid tá, agus thagadh sé isteach ar an rothar ar maidin agus thabharfadh sé ceachtanna mata nó ceachtanna Béarla nó Gaeilge dúinn agus ansin sheasfadh sé ag an doirteal. sa seomra ranga agus bhainfeadh sé an léine de. Ní tharlódh a leithéid anois, geallaim duit, is múinteoir mé féin, agus dhéanfadh sé é féin a bhearradh sa seomra ranga agus é féin ina lámh agus ina aghaidh agus rinne sé sin go minic agus just ghlacamar leis go gnáth, gnáth saghas imeachtaí an lae do Pháid. Cé eile? Bhí go leor, leor daoine. Yeah, Iníon Ní Chearúil, bhí sise i gcónaí ann agus bhí ionadh agam, ormsa i gcónaí nuair a chonaic mé em, em, Iníon Ní Chearúil, bhí sí i gcónaí gléasta go hálainn agus em, bhí, bhí em, chaith sí na, na, na geansaithe seo agus em, bhí em, na polo necks agus bhí ceann, difriúil uirthi gach aon lá, so bhí sí i gcónaí galánta agus i gcónaí gléasta go smior sa rang. Caithfidh mé a rá, níl mórán, ní cuimhin liomsa aon rud diúltach i ndáiríre. Is mise Máire Ní Chearúil. Bhíos ag obair i Scoil Chrónáin ó 1976, b'fhéidir sé mhí tar éis an scoil a oscailt, go dtí an bhliain 2004. So chaitheas. tréimhse maith sa scoil. Nuair a tháinig mé amach ar dtús, baile beag, sráidbhaile beag iargúlda ab ea Ráth Cúil agus is cuimhin liom go dtógadh sé fiche nóiméad uaim teacht ó Rathgar go dtí Ráth Cúil ag an am sin agus faoin am as a d'fhágas thóg sé b'fhéidir suas le huair a chloig mar gan amhras bhí i bhfad níos mó trácht agus i bhfad níos mó daoine ag teacht agus ag imeacht agus ag an am sin chomh maith d'fhás Ráth Cúil eh, go mór bhí a lán, i bhfad níos mó tithe agus i bhfad níos mó bhí na hárasáin agus mar sin de tógadh ansin. Bhí Scoil Lorcáin ann Ach n'fheadar an raibh aon scoil, aon bhunscoil eile, ní dóigh liom go raibh aon, b'fhéidir go raibh scoil i mBaile Munna, b'fhéidir go raibh sé sin ann romhainn, ach cinnte ní raibh puinn, ní raibh aon scoil i gCluain Dolcáin, ní raibh aon scoil i dTamhlacht agus ní raibh aon scoil thíos i gCill Dara nó i Nás nó aon áit mar sin. Mar sin an fáth go dtagadh na páistí chugainne. Ó Chluain Dolcáin, ó Thamhlacht agus ó Nás, bhí sórt um, the catchment area, tá go bhí bhí um, a lán éilimh. Na tuismitheoirí a chuir páistí go dtí Scoil Chrónáin, theastaigh uathu siúd. go bhfoghlaimeodh na páistí Gaeilge agus bhí na tuismitheoirí sin i bhfad i bhfabhar na Gaeilge seachas daoine ná raibh really róthógtha don Ghaeilge, ní chuirfidís siúd a gcuid páistí go dtí Gaelscoil. So bhí an t-ádh linn i ndáiríre go rabhamar ag plé le tuismitheoirí gur theastaigh uathu toisc nach raibh Puinn scoláire is cuimhin liom ins an chéad rang a tháinig mé go dtí an scoil tar éis na Nollag, mar bhíos tar éis bliain a chaitheamh san Astráil agus thána abhaile agus fuaireas post mar bhí, bhíos féin agus Brenda ar scoil le chéile i, i, i gCiarraí, i gColáiste Íde. So, em, nuair a thosaíos sa scoil ní raibh ach b'fhéidir dáréag. sa rang agam. Bhí timpeall b'fhéidir níos lú ag Brenda agus bhí an bheirt againn in aon seomra amháin and bhí craic uafásach againn an t-am ar fad. So bhí sprid an-mhaith sa scoil ón tús agus bhíodh a lán sórt ócáidí sóisialta againn mar bhíomarna ag an am sin ar an aois céanna leis na tuismitheoirí. So bhí cheese and wines and bhí barn dance againn thíos in in um, in san Nás bliain amháin. Um, rudaí mar sin. You know, bhí gach duine an-chairdiúil lena chéile. So chabhraigh sé sin go mór ceapaim le sprid na na scoile chomh maith. Tá na focail de gach uile amhrán faoin spéir ar eolas ag Brenda, ach ní féidir léi canadh. An t-aon rud amháin b'fhéidir nach féidir léi a dhéanamh and ehm so bhíos-sa i mbun an chóir and I mean bhí an-spéis agam i gceol i gcónaí agus is breá liom bheith ag canadh le páistí ach go háirithe. So bhí. kind of natural progression a bhí ann. Agus thógas an cór ar feadh na blianta. Ní féidir liom, ní, ní, ní féidir liom aon rud a sheinnt. So i gcónaí bhí duine éigin, bhí June Murray, eh, tuismitheoir, nach maireann anois, bhíodh, ehm, bhíodh sí sin againn ar feadh tamaill agus bhíodh daoine éagsúla chun seinnt. Ach, ehm, Only a pot of paddy then, of course, b'in ag an deireadh ar fad, sara d'fhágamar an scoil. So bhí, bhí cór againn i gcónaí agus is breá, fós is breá liom, mar, mar uaireanta téim isteach sa scoil in aice liom, cuireann siad fios orm anois is arís nuair a bhíonn siad stuck. And ceapaim go bhfuil sé go hiontach gur féidir a lán rudaí a dhéanamh le canadh. Agus nuair a bhíonn páistí ag obair go dian, eh, sure what, you know, big. Caithfimid amhrán. Déanfaimid rud éigin.
Martina Ring, Ní Rinn atá anseo. Bhí mise sa chéad rang a bhí sa scoil i Scoil Chrónáin ón lá tosaigh. Bhí Bean Mhic Ginneá agam mar múinteoir i gcomhair ceithre bhliain. Bhí sí thar barr mar mhúinteoir ach. Gach lá bhíodh sí tógtha amach ón rang toisc gur príomhoide a bhí ann freisin so you know bhí laethanta uaireanta nach raibh sí istigh linn sa rang in aon chor agus bhíochimid ag pleidhcíocht agus ag you know trioblóid agus gach rud nuair a thagadh sí ar ais go dtí an seomra you know cad a raibh sibhse ag déanamh? Ní raibh sibh ag déanamh an obair baile nó, mar sin ach bhí sí thar a bheith maith mar mhúinteoir you know d'fhoghlaimear go léir an méid sin you know, ó, ón chéad bhliain go dtí an, you know, a d'fhág sí muid sa cúigiú bliain, um, you know, sármhúinteoir a bhí ann agus just thug sí grá dúinn don foghlaim, you know, bhíomar go léir ag foghlaim i gcónaí. Now an stíl um, litríocht ansin spelling. Um, Ní raibh mise go maith ag déanamh mo chuid focal agus tá sé fós uafásach, deireann mo dheartháireacha agus deirfiúracha liom, nach bhfuil tusa in ann aon focal a litríocht amach ach you know bhí bhí smaoineamh nua aici i gcónaí leis an múineadh ach an rud is cuimhin liom, cuimhin liomsa, déanadh gach duine an rud céanna, you know. Bhí cniotáil againn. Deineadh na buachaillí agus na cailíní an cniotáil. Bhí cócaireacht againn. Deineadh gach duine é. Nuair a bhímis amach ag imirt spórt, deineadh gach duine é. Ní raibh aon rud mar sin, ó, seo na rudaí i gcomhair na cailíní, seo na rudaí i gcomhair na buachaillí. Bhí sé i gcónaí, rinne, rinne gach duine é. Ceol, ansin ag dul ar, you know, amach ag imirt i gcomhair an scoil, nó pé rud. Bhí sé le chéile i gcónaí, na daltaí, you know, sa rang. You know, bhí spraoi agam i gcónaí ar scoil, bhain mé an-taitneamh as an scoil, ní raibh mé ag iarraidh fhágáint an scoil, em, agus ceapaim gurb iad sin na múinteoirí go léir. Bhain mé an-taitneamh as an cór le, eh, Iníon Ní Chearúill, agus is, is cuimhin liom an, a bhí orainn go léir, an Gloria, ní raibh sé Gloria, bhí sé Gloria, agus is cuimhin liom é sin go dtí an, an lá inniu, you know, em, ach, just sárdhaoine a bhí ann. Bhí, bhí daltaí an-ghreannmhar le, i mo rang, you know, bhí Niall Redmond, em, agus bhí sé i gcónaí ag gáire agus ag déanamh an-craic sa seomra, em, tháinig daoine eile sa, sa rang linn, bhí cailín, Martha Ní Chonghaile, so bhí Martha agus Martina sa rang, so bhí sé sin greannmhar le dhá cailín leis na ainmneacha, em, mar an gcéanna, you know, beagnach.
Bhuel, is cuimhin liom go maith Martina ag an Slógadh. Bhíomar thíos ag Slógadh sa Ghaillimh agus bhí trí blind mice ar an stáitse. Agus ceapaim gurb í Martina a bhí mar bean an fheirmeora, agus nuair a tharla sé go dtí an áit inar bhain siad na heireabaill de sna lucha go léir, ní raibh fhios againn ag an am ach bhí sí tar éis troid a bheith aici le duine éigin de sna lucha lasmuigh, sara thángadar ar an stáitse. Jesus beag nár bhain sí! Nár bhain sí an tóin den páiste. Bhí an an rud mór seo, bhí sé cosúil le scian ollmhór, clúdaithe le tinfoil nó rud éigin, ach thug sí swipe uafásach de agus gan amhras bhí gach duine ag gáire. My name is Anne Redmond and I worked in Scoil Chrónáin from the year, it's probably around seventy eight, seventy nine until, how long, I can't remember now, I was there, I was there twenty one years anyway in the school.

I loved it. Is mise Aoileann Nic Anna, bhíos i Scoil Chrónáin ó 1980, 1980 a thosnaíos, yeah, agus táimse anois ar ais i Scoil Chrónáin ag múineadh. Mise iníon Bean Mhic Anna, ceann des na hiníonacha de Bean Mhic Anna, iníon a dó. Is dócha go raibh saol difriúil agamsa ná mar a bhí ag leanaí eile sa scoil toisc go rabhas mar iníon de Bean Mhic Anna, ach caithfidh mé a rá go raibh an-tacaíocht agam mar bhí driofúr níos mó agam agus bhí sí tufáilte amach mar a déarfá agus níor thóg sí aon messáil. ó aon duine in aon chor so cé go raibh saghas am níos crua againne ar scoil is dóigh liom maidir le oh you're a rat or is tusa iníon le bean mhic agus rudaí mar san bhaineas an-taitneamh as as mo bhlianta i Scoil Chrónáin agus is dóigh liom go bhfuil saghas na memories atá agamsa tá siad níos fearr cinn an-deas agam seachas cinn seachas droch-chinn I mean is féidir liom Bheith ag smaoineamh faoi drochamanta a bhí agam ach tá níos mó saghas dea-smaointe agam faoi láthair. B'fhéidir go raibh saol níos fearr ag na leanaí nach raibh baint acu le múinteoir sa scoil, cosúil liom féin, cosúil le Deirdre Sibéal, cosúil le Brian Ó Foghlú agus Áine agus mar sin de, Eimear leis. Ach is cuimhin liom go maith cúpla scéalta, cúpla rudaí a bhí a tharla. Is cuimhin liom lá nuair a tháinig, tháinig garda isteach sa scoil chun labhairt leis na ranganna agus rinne mise rud éigin nár, nár cheart dom a dhéanamh agus ní féidir liom é a rá really ach thógas rud éigin ón oifig agus fuair mo mháthair amach gur thógas é ach bhí, ní raibh, bhíos óg you know, agus dúirt mo mháthair go raibh sí chun an garda a dh'fháil chun labhairt liom. Agus chonaiceas an Garda teacht isteach agus bhíos like oh mo Dhia. Agus do ritheas níor chuas in a- níor chuas ar ais go dtí mo rang in aon chor agus bhíos istigh le Iníon Ní Chearúil ag an am. Agus ag an am sin leis bhí an oifig, d'oscail doras an oifig amach ar seomra amach ar seomra Iníon Ní Chearúil agus bhíos i bhíos i bhfolach. laistigh den dá thigín ansan, so nuair a d'oscail tú amach an doras, bhíos i bhfolach díreach ansan, agus ní raibh aon duine ábalta mé mé a fháil in aon chor mé a aimsiú. Ach ansan d'fhéach mo mháthair síos agus chonaic sí mo dhá an dhá bhróg ag sticáil amach, mar a déarfá, faoi faoin doras, agus ansan do thóg sí mé, n'fheadar n'fheadar leis an gcluas nó just tar isteach anseo agus tá an garda seo chun labhairt leat. Agus do labhair sé, and I'd say go raibh meangadh mór gáire ar mo mháthair, you know, fad is a bhí sé ag rá liom, 'Ó, ní ceart duit é sin a dhéanamh nó is drochrud é sin. Is cuimhin liom go maith é sin agus rud eile gur chuimhin liom, em, ná a gcuid na, na go, na, na club, the, the club Goldgrain. Bhí cub, cu, club Goldgrain i gcónaí istigh i, in san oifig agus ag dul isteach agus ag, ag, eh, sciobadh club Goldgrain agus, eh, toasted ham and cheese sandwiches a bhfuair na múinteoirí ó Muldowney's agus you know rithinn isteach agus ithinn leath ham and cheese sandwich maybe ceann dos na múinteoirí agus amach liom agus ní bheadh fhios ag aon duine a bheadh cad é dia? ar thóg tusa píosa de mo sandwich Iníon Ní Chearúil whatever but um so I didn't know he did that yeah you were cheeky nobody knew
Tá difríocht, is dóigh liom féinig ó bheith a bheith ag múineadh anois, go bhfuil difríocht ollmhór den scoil, scoil sa lá sin agus san sa scoil atá atá againn anois mar tá sé gach rud uimhir a haon glan, you know, agus di- go hiomlán difriúil. Saghas bhí tú, bhí adventure agat nuair a bhí ort dul go dtí an leithreas like sa sheanascoil, oh, tháim-se ag dul, cead agam dul go dtí an leithreas? And off you'd go ar do adventure beag, amach chuig an tigín agus féachaint ort féin agus ag féachaint ar na crainn agus pé rud a, pé éan a bhí timpeall nó you know agus thógfadh sé timpeall cúig déag nóiméad uaireanta you know. Bheadh duine ag teacht amach i do i d'aimsiú nó nó pé rud ach you know is san lá atá inniu ann tá an leithreas istigh sa seomra ranga how boring is that? You know? Cead agam dul go dtí an leithreas? Great. Yeah tógfaidh siad an peann luaidhe isteach I was here. No. Agus eh, sin, so, I'd say go raibh i bhfad níos mó craic againne, ach is dócha go ndeireann daoine é sin an t-am ar fad, bhí i bhfad níos mó craic agamsa ar scoil. Like, is cuimhin liom an lá gur, gur, gur scríobh Mockler, Ian Mockler, Sex is cool ar an doras istigh den leithreas agus eh, dúirt Bean Mhic Cana, I'm getting your mother now, get her in here now to have a look at that. Agus céad rud eile, bhí tin of paint ag eh, Ian Mockler. painting over the sex is cool, you know, tháinig Bean Mhic Cana isteach agus go, 'Cé a rinne é sin? agus chuir sí Ian Mockler, chuir sí Ian Mockler á ghlanadh ionas go mbeadh a máthair ábalta an sex is cool a fheiscint. Agus an chéad rud a dúirt sí leis nuair a tháinig Ian amach, 'And so tell me, do you know the, how is sex so cool? Tell me how sex is so cool? Agus bhí Ian Mockler ansan like, 'Ó, go iontais té.